udere be anyị obu ndị ọgọ be anyị nwere mma nwere mma ọnụ m oge nle gị nwere mma ịma na abịa na Nanka na amakwa na ele mma o metere ibe o mekwara na ibe omeibe ụzụ na nwere mma mana a gwara m ba ba dịba maka na eme enu mana na anyị bịara na South Africa ka anyị buru ike na na South Africa ya ebuli anyị ike ụmụ Nanka Ududo na m bịara tata na m bịa gọọrọ ụnụ ọjị m gọcha ọjị ya wụ mbeke na ọjị ji analụ na ana Nanka maka na eziokwu eziokwu onweghị ibe mere ndị Nanka Ududo na na South Africa ya bụ ibe na m ejighị anya mmụọ wee nee ya mara na ya bụ ibe nwere ka e esi rụọ ya wụ ọrụ alụcha ya wụ ọrụ udo adị maka na ụmụ Nanka Ududo na anyị kwana ezigbo mmadụ na anyị na-asa arụ n'afọ n'afọ maka na ego oyibo ya eruri anyị aka ọkwa ịbụrụ 2024 ụmụ Nanka Ududo asị m ụnụ onye ọbụla kwadobe maka na eziokwu eziokwu ego oyibo ya eruri ụmụ Nanka Ududo aka ọkwa ọjị wụ ibe enwe ebunye m ọjị gbaa na Nanka gbaa na South Africa asị m ya biko nụ m kpọ Agbiligba dị ma anụ moko kpọ Enugwu Nanka ome n'isi nkwọ m kpọ Ibite ogbu ọzụzụ odekwu agba ọmụ Amako mkpụrụ etiti mgbe ejeri kpọ Ụmụdala obu Nanka m kpọ Ụbahụ ezi ama kpọzie Eti ntị ike ọdụdụ nwa asị m ba ba nekwa anya ba gbakọta ịmakwa ibe m ji kpọ ba aka na asaa Nanka jide ebube dolu odogwu gwa m ndị be anyị ya nekwa anya Chukwu Okike Abịama biko ana m ayọ ụmụ Nanka Ududo na anyị bịara na South Africa ka anyị bute ike agari owuwe ego oyibo bụ ibe anyị ji maka ya bịaba asị m na agari owuwe ego oyibo ji eruri ụmụ Nanka aka maka na eziokwu eziokwu ụmụ Nanka ụnụ makwa na ibe ike emeeneli ndị Nanka n'ezi maka na ọnwụ ike egbuoneli ụmụ Nanka ọtụtụ mana ana m ayọzi aja ana Nanka Ududo ya biko ya gbagotezie ana South Africa biko nu onwe ka anyị si mejọ biko gụ halizie aja ana Nanka Ududo bịa kwuola anyị ọkwa nwata ka anyị bụ anyị na-asa arụ n'afọ n'afọ Nweze Chukwubụzọ nwoke ọma ekene m gị ekene ị na-anụkwara ibe Ichie okwu nwa Nanka na-ekwu asị m na eziokwu eziokwu eji m ọjị maka na onye wetara ọjị wetara ndụ ọkwa nna onye wetara ọjị na ọ chọrọ agamniru onye wetara ọjị ogologo ndụ ya kpọrọ iru asị m Chukwu Okike Abịama bikonu ya bikonu ya biko ya bịa waala anyị ya ọjị ya bịa waala anyị ya ọjị ka anyị taa ya ka aja ana Nanka solota ka aja ana South Africa solota maka na eme enu ma na mbeke na ọjị ya eluriri ụlọ ọkwa nnene maka na ọjị ruo ụlọ ọkwa amara ebe o si bịa na-ekwe na ya ụmụ Nanka Ududo na anyị ya awarịrị ya ọjị emenụ m ana ya wụ ọjịji anarịrị na unu ọkwa nnene o ji elu ana na nka o ji elu uri ana na nka ọkụkọ ọnwa eze igbo onye ọma ọkụkọ ọnwa eze igbo onye ọma nwa Enugu ome n'isi nkwọ ọnụ m kenere gị Obiọra be anyị nwaana je mba odogwu ngwa na m ekene gị ekene nwa gbịrịgba dị m anụmoko ekene m gụ asị nne oyi adịrị gị mma nwanwa na gụ nwanwa na gụ ekene m gụ chukwu gọzie ọkwa na ibite na nka ka isi agbado asị m ibite na nka mgbọrọgwụ m onye nyere gị nne ịnụgo nwoke ọma michael be anyị sir michael odogwu nwoke eji eyi nwoke egwu mkpọkịtị agbụrụ abụọ enyi tachara kpọsịa agụ tajiri egbe n'ụmụ ya na-awọ sir michael be anyị onye ọma ekenekwa m gụ a sị nne oyi adịrị gị mma ịnụgo a nọkwa nna ọchọ nke ọ ga-eme gụ na South Africa ọdachi ekwekwana ya onye ọbụla si n'isi gụ na-awa aja nke ya ka ọ ga-eji chụ odogwu nwoke na ije na-eje abata chukwu kele ụwa ya ebuolo nga ụzọ kpele nga azụ ụmụnne nke ududo ha ọgaranya na nka ji ide ebube dolu odogwu nwoke Iyke be anyị ka m gbadowe maka na eziokwu eziokwu onwekwa ka ị ga-esi wuru dibịa ma amoosu anọ na amụ nwa o ji ekwedo omume ka m jụọ odogwu nwoke na m ekene gị ekene mkpọkịtị ekene m gị ekene ọnụ asị nne oyi adịrị gị mma ndị iji eko ya aka na gwara gị ịnụgo abụrụ m ibe ị na-emere mmanwụ ọchọ nke ọ ga-eme gị n'elu ụwa ọdachi ekwekwana ya asị m onye ọbụla si n'isi gị na-awa aja nke ya ka ọ ga-eji chụ gee ntị ka m gwa gị ihe anọkwa nna agadi nwaanyị ịza ka ọ ya kpoo ọ bụrụ na o gbopụ ya gbawa ụlọ ọ bụrụ maka gịnị na ije na-eje abata na ije na-eje eje abata maka gịnị na onye ọbụla sị na ihe a na-eje eje abata ya nọdebe ụnọ ka ị na-eje abata maka na eje ana wụ isi ije ọkwa nne odogwu nwoke ekene m gị ekene nwa Enugu ome n'isi nkwọ ha denka be anyị onye ọma denka odogwu mbụba nna ya mụrụ mmụọ ọnwụ ya ọnụ m kenere gị odogwu nwoke ekene m gị ekene denka onye ọma denka onye ọma mbụba nna ya mụrụ mmụọ ọnwụ ya akwara mgbọrọgwụ afọ katara asị ka ekpochiwekwa nkwọ Nnabuchi abụrụ m aka ọrụ ka abụrụ m ibi na-emere mmanwụ ọnụ m kenere gị ogologo gara gị a sị nne oyi adịrị m mma nke mma maka na ejikwa m ọjị n'aka agwara m ajana na nke ududo ya bikonu ajana South Africa bikonu ndị na nke anwụkwana n'ike ya wụ ọnwụ ike ka m na-achụ asị m ya bikonu ọnwụ ike eje ha na-eluzi ụmụ Nanka ibe ọ bụrụ ya wụ ọnwụ ike ya mebe na oje ha na-eluzi ụmụ Nanka maka na ndị Nanka nwụgori ọtụtụ ana South Africa erigori ọtụtụ isi Nanka ana m ayọzi ya biko nụ onwe deele anyị si mejọ ya biko yarizie n'ọkwa nwata ka anyị bụ na anyị na-asa arụ n'awọ n'awọ ma ya marakwa anyị jikwere ọnụ nwata kwuo ya were ntị okenye nụrụ ya biko nụ aja ana Nanka bịakwuwe ana m agba aja ana Nanka ya biko gbagote ya gbagote ka ya na aja ana South Africa wee taa ntị ka baba aka ọ ya-esi dụrụ ụmụ Nanka mma ọkwa na ya ka m na-ayọ wee nnukwu omenisi mkpọ ah! ekene ebe onye ọbụla na m fụrụ n'ihu nji ibe nwoke ọma odegwu nwa mbọba nna ya mụrụ mmụọ ọnwụ ya iji ibe mmebi n'aka na-aga n'iru n'iru okiri ịma na ọgwagwa ka m ga-esi decha akụkụ ụwa mma kristian anọ n'ime ya ọ bụrụ na m mee ya ịma na aja ana Nanka ya-ajụ m ajụjụ okiri nwoke ọkwa ọga m bụ ọga m ọkwa na m na-eku ume na-ekwu ya maka na ana m ekwupụrụ chukwu ịma na eziokwu eziokwu na onye omenala na anyị na-ekwupụrụ elu kwupụrụ ana anyị zọtara ụkwụ n'elu ya maka na nna m gwara m o si mmeri kwe n'isi na abụ n'isi na abụ na-egbu dike na ihe ọbụla m na-eme n'elu ụwa m kwụwakwa aka m ọtọ ma emechakwara ana m zọtara ụkwụ n'elu ya maka na onye ọbụla mere nsọ ana na-anwụ ọnwụ ike ọkwa na ya ka m ji kwuru n'eziokwu eziokwu ka m ji agbado obere nwa bụ ndị ichie tụrụ ugo eziokwu n'isi si m gbadobe na ugo chara acha enweghị ochuchu o ji anwụ bụ eziokwu ma m ekwuo ya nnakpọ ọla ndị ichie ekere m ọkpọ n'isi ọbụbụ ezi igbo odegwu ọnụ m kenere gị asị m na ọ ya-adịrị gị mma eze kawọ ọkwa benu na-ekwenu benu benu odegwu nwoke ka eke eke si anya anwụ ka m jụọ m sị gụ kedu ka eke si anya anwụ ndụ be gụ dodo anya ama na ba dụ mma ụmụ Nanka ududo dụcha mma papa ekene m ga-abụrụ ndị iji ihe mmebi n'aka ọ ya ka m ji gba nkịtị ịma na ọ na-abụ nkịta nọ n'echiche ọ dịka ọ nọ n'ụla ọkwa na ya ka m ji ekwu mbụ na iji ihe mmebi n'ụla ọ dịka ijighị ntị anụ ihe m na-ekwu mana ọ bụ ihe mmebi ka iji n'aka ọ ya ka m ji mara m sị ba ka m jebekwa odegwu na mapụkwa asị m ụmụ Nanka ududo na-ekwenụ ya nwe ọjị agụrụkwene m onye ọbụla na ofu ofu na-ekwenụ ọjị ọkwụrụ na abụ ọjị emenụ m ana ya wa ọjị ji analụ Nanka lekwa anya ka m gwa gị ihe iji emere m maka na akpọrọ m ndị ichie m sị ba na eziokwu eziokwu na o nwere ihe ike na-adakwasị ụmụ Nanka na m achọzighị ya wụ ihe ma chaa chaa ọkwa m na anyị na ndụ South Africa ya-agba ndụ ọgbụgba ndụ ka anyị ji agba ọbụla eziokwu makwa ọgbụgba ndụ anyị ya-agba mpekele ọjị nwa ga-eruriri ụlọ gee ntị onye ọbụla ga-ana ụlọ ya eji ya wụ mpekele ọjị wee naba a ga-ewere ofu mpekele ọjị jee tụsa na ana South Africa ka ọ dịrị i luo na ana Nanka ududo i were ya wụ mpekele ọjị jebe na ana agbịrịgba dị ma anụmoko isi mba Nanka i luo ebe ahụ ị tụsị ya i werekwa ofu mpekele ọjị i jebe na ibite ogbe ozuzu i ruo ebe ahụ ị tụsị ya maka gịnị na igwe na-achị Nanka si ibite bịa i ruo na Enugwu Nanka gee ntị ka m gwa gụ ibe ọ bụ ibe ndị ichie gwara m izu ụka na-ekwu odogwu nwata a na-ahịa eze be anyị ọnụ m kenekwere gụ odogwu nwoke nwoke e ji eje mba eje olu i were mpekele ọjị nke ọzọ asị m i jebe n'Enugwu Nanka omena isi nkwọ ị makwa ibe i ji eje n'Enugwu Nanka omena isi nkwọ maka na ọ bụ ebe ahụ ka isi mmọnwụ Nanka dị wee dịrị asị m na ọ ya adịrị ụmụ Nanka mma na-ekwenụ ya bụ ọjị onye ji eji ụlọ were ihe e ji atụwa ya atụwa ya wụ ọjị maka na chukwu kere ụwa gwara m kwuo ndị aja ana gwara m kwuo a sị na 2024 na ọ ya adịrịrị ụmụ Nanka mma ụmụ Nanka niile ga-ebuterịrị ike anyị ga-ebute ike ọkwa ị ma ahọ ọzọ bụsị anyị ga-emechi ahụ eziokwu ụwa niile ya anụrị ọnụ anyị ụwa niile ya anụ ọnụ anyị mmadụ niile ya anụ ọnụ anyị maka na ego ya akarị akarị akarị ọ wụwa ego oyibo na ọ ya akarị ọ ya ezu ụmụ Nanka arụ ụmụ Nanka ududo biko unu kwerenụ m ise